Clár faisnéise faoi thriúr iascairí as Ciarraí a báthadh go tubaisteach i mí Dheireadh Fómhair 1959 a bheas le feiceáil ar Cogar anocht ag leathuair tar éis 9. Ach anois, taisce na tuaithe.

Ach achan uair a thugaim cuairt ar Dhún Pádraig, faighim léamh eile ar scéal an naoimh is clúití in Éirinn, a mhair sa ceantar seo. Seo an foirgneamh is clúití i nDún Pádraig, agus an áit inar chaith Thomas Russell, the man from God knows where, tréimhse mar phríosúnaí anseo, sular crochadh é sa bhliain 1803. Díreach os cionn an dorais seo. Ach rud a chuir an-iontas orm ar fad ná go bhfuil níos mó ná iarsma de chuid Naomh Pádraig taobh thiar de na ballaí sin. Tá scéal anseo faoi ghiall Phádraig. agus gur chríochnaigh sé suas i seilbh clann darbh ainm Ó Coileáin. Agus nuair a bhíodh daoine ag imeacht ar ais imirce go Meiriceá, thabharfaidís leo ceann de na fiacla mar thaisce dea-ádh. Ach ar dhóigh éigin, maireann an giall féin istigh sa bhosca sin go dtí an lá atá inniu ann. Tá an pobal anseo an-airdeallach ar oidhreacht Phádraig a choinneáil beo agus bíonn seirbhís idirchreidmheach acu sa chéad eaglais, deirtear, a bhunaigh sé ag Sabhall taobh amuigh de Dhún Pádraig.

trí réiteach a dhéanamh, ionam féin, idir an creideamh i mo chúlra Protastúnach agus creideamh na hEaglaise Caitlicí. Tá barúlacha éagsúla sa phobal seo faoi bheatha an naoimh. Agus faoina bhás. Bhí mé ag caint fá Naomh Pádraig curtha i nDún Pádraig agus bhí seanfhear anseo as Sabhall a dúirt sé níl an ceart agat, tá sí curtha anseo i Sabhall. So níl fhios agam an bhfuil an ceart aige nó an bhfuil an ceart ag muintir Dhún Phádraig. So cá háit a gcreideann tú féin, Naomh Pádraig a bheith curtha. Níl fhios agam agus sílim nach bhfuil sí tábhachtach. B'fhéidir go bhfuil sí curtha anseo i Sabhall, b'fhéidir i nDún Pádraig agus, bhuel, is cuma liomsa dá mbeadh níos mó ná Pádraig amháin ann fosta. Tá an soiscéal. ar fhág sé ins na leabharthaí ar fhág níos tábhachtaí dúinne.
Nuair a bhí Naomh Pádraig anseo, goidé an teangaidh a labhair sé, Gaeilic nó Laidin? Is ceist iontach maith. Braitheann sé ar cárb as é. Sea, tá mise i ndiaidh léamh insan halla anseo go díreach anois gur gur as Carlisle é agus tuaisceart Sasana in aice le Hadrian's Wall, sin an leabhar a léigh mé sin den chéad uair ariamh. Roimhe sin chreid mise agus gur ón Bhreatain Bheag a bhí sé agus sin an áit ar gabhadh é agus tugadh go hÉirinn é.
Mar sin ní féidir linn a bheith cinnte goidé an teanga a bhí á labhairt aige. Is dóiche gur Breatnais a bhí aige ar dtús. So Breatnais ar dtús agus ansin Gaeilge. Yeah.
Déarfainn é. Beag beann ar an teanga a labhair Pádraig, tá sé go hiontach go bhfuil pobail ó chreidimh éagsúla ag urnaí i gcuimhne agus in ómos dó. Ach ní raibh cúrsaí amhlaidh roinnt bliana ó shin. Cuireann sé i gcuimhne domh an chéad uair a tháinig mé féin go Dún Pádraig, is cuimhin liom go maith Lá Nollag 1966 tháinig mé le Síle anseo agus tuismitheoirí s'aici. Bhí muid ag. Bhí mo chlann uilig ina bProtastúnaigh, Eaglais na hÉireann, iontach go leor. So, bhí muid ag gabháil fá choinne béile in Ard Ghlais agus ar an bhealach stop muid ag an Ard-Eaglais i nDún Pádraig mar ba mhaith leo dul go dtí an tseirbhís ansin. So, d'fhan mise amuigh sa charr agus ag siúl thart ar an reilig agus mar sin agus. Tá mé ag amharc, sin breis is daichead bliain ó shin agus tá mé ag amharc siar air sin anois chomh háiféiseach leis nach bhféadfainn dul isteach san Eaglais agus a bheith páirteach sa rud agus sin a chur i gcodarsnacht leis an rud a tharla inniu. Má tá daoine ann a shíleann nach ndearna muid dul chun cinn sin, sílim gur sin sampla den dul chun cinn a rinne muid i ndáiríre píre. Tá brón air ó shin. Bíonn sé á rá go minic, Ní thig liom a chreidbheáil nach ndeachaigh mé isteach libh, cionn is gur Eaglais na hÉireann é, agus shíl sé gur áit iontach é.
Ach ní hé an chéad uair seanmóir i nGaeilge a bheith anseo, ach nuair a thug an ministir Preispitéireach William Neilson seanmóir i nGaeilge trí chéad bliain ó shin, chríochnaigh sé suas ar an taobh contráilte den dlí. An lá seo, Dé Domhnaigh a bhí ann, bhí sé ag tabhairt seanmóir i nGaeilic mar is dual leis. Bhí thart faoi míle seacht gcéad nócha a hocht nó thart faoin am sin, bhí troblóidí ann in Éirinn ag an am, agus labhair sé ar aghaidh leis agus go tobann tháinig na redcoats seo isteach fríd an doras agus thart siad uilig thart fá dtaobh dó agus nuair a bhí sé críochnaithe d'iompair siad amach é. agus thug siad go dtí an príosún iad, i nDún Pádraig, agus chuir siad ina leith go raibh sé ag teagasc tréas do na daoine agus gach rud mar sin. But an rud a bhí ann is dúirt sé 'Ó, ní hé, bhí sé faoi, faoi creideamh agus grá do do chomharsan agus mar sin de. Dúirt sé 'bhuel cruthaigh é, just scríobh sé amach é i mBéarla, rinne sé aistriúchán agus rud is suimiúla den iomlán is gur chreid siad é is scaoileadh é, tuigeann tú.
San am sin, mar sin, ní raibh deacracht ag daoine cosúil le Neilson a bheith dílis don Rí agus ar a dhís Gaeilge. Ní raibh, nó seo rud nua, I mean, agus tá sé chomh nua sin, an dearcadh sin go bhfuil ceangal mór idir an teanga agus náisiúnachas nó cibé rud. Go háirid cúpla céad bliain ó shin bhí na móruaisle iontach bródúil as an mhéid Gaeilge a bhí acu agus bhí an-dúil acu sa cheol Gaelach, Reachtail siad feiseanna agus bhí na daoine ag inse scéal dóibh istigh sna tithe agus seinnim agus ag gabháil cheoil agus mar sin de níor fadhb ar bith ann ag an am sin.
I Scarbhach i ndeisceart an chontae bhí an-spéis ag na huaisle sa chultúr Gaelach. Spéis a chuirfeadh an-iontas ar go leor daoine inniu. Ní rud annamh ag an phobal Phrotastúnach suim a chur sa dúchas Gaelach. Ar ndóigh bhí Arthur Brownlow ón Lorgain, a bhailigh cnuasach millteanach luachmhar lámhscríbhinní, Bunting, Fear de bhunadh Ard Mhacha a bhí ag seinm ar an orgán i mBéal Feirste, ba eisean a chuaigh amach agus a chruinnigh na hamhráin agus a d'fhoilsigh trí imleabhar de na seanphoirt agus de na seanfhoinn de chuid na tíre seo agus Art O'Neill, tharla ina chuid cuimhní, bhreac sé síos cuimhní cinn ar an turas a rinne sé mórthimpeall na tíre, camchuairt, go raibh sé. B'fhéidir míle, de réir eitilt an phréacháin, mar deir siad. Míle uainn anseo i dteach eile in Acton, Teach Acton agus gur chaith seisean tréimhse ansin ag fear a raibh Stewart air, mar aoi, arís eile, seinm ar an chruit, ag ceol agus ag cur siamsaíocht agus caitheamh aimsire ar fáil do na huaisle, áit nach raibh a mhalairt le fáil acu.
Is ag an chrann seo, atá taobh le teach Scarva, a stop an Rí Liam chun uisce a thabhairt dá chapall agus é ar a bhealach chuig Cath na Bóinne, más fíor dó. Ach tá stair eile ceangailte leis an teach seo agus tá's againn go bhfuil sé fíor, nó tá an fhianaise ann.
Tá stair eile atá ceilte sa mhéid is go raibh fear anseo ar cuairt ag teaghlach a raibh seilbh acu ar an áit, muintir Uí Raghallaigh, agus bhí sé ar cuairt anseo i mí Lúnasa sa bhliain ocht gcéad déag is a deich. Ach is ag seinm ceol na cruite a bhí sé, cruitire dall, fear a raibh Charles Byrne nó Cathal Ó Broin air. Cuireadh fáilte roimhe, tháinig sé anseo, sheinn sé ceol agus rinne sé rud eile, theagasc sé ceol na cruite do dheirfiúr fhear a' tí anseo, fear a raibh John Lushington Reilly air agus bhí deirfiúr aige, Jean, agus bhí suim mhillteanach aici sna scéalta, sa seanchas, sa cheol agus i mbéaloideas na hÉireann. Agus ní amháin go raibh suim aici sa cheol dúchais agus i gceol na gcruite ach d'fhoghlaim sí an dóigh leis an chruit a sheinm trí mheán na Gaeilge agus b'í an bhean dheireanach í ins an tír a d'fhoghlaim ceol na cruite trí mheán na Gaeilge.
Bhí Jean O'Reilly ina healaíontóir breá. Rinne sí dearadh ar shuaitheantas sa teach atá ann ar fad agus rinne sí leithéidí

a cuireadh roimhe seo, fear eile ar ndóigh, seo Wilson, ach a leathbhreac, a mhacasamhail sin d'fháilte agus d'fhéile a fuair an cruitire as Co. Liatroma, Cathal Ó Boirn. Agus ar ndóighe, ba é an fear céarna a bhí i láthair ag Féile na gCruitirí i mBéal Feirste sa bhliain 1792 nuair a sheinn deichniúr de

Is cuimhin liom nuair a bhí mé i mo ghasúr, mo mháthair ag ráit liom, go raibh an cnoc beag draíochta seo i gContae an Dúin agus thug sí anseo muid chuig an Spelga Dam. Pháirceáil sí an carr, mhúch sí an t-inneall agus d'imigh an carr suas an cnoc ar a chonlán féin. Agus tá mé ar ais ag an Spelga Dam roinnt mhaith bliana ó shin, Ag iarraidh fáil amach an n-oibríonn sé go fóill. Agus oibríonn. Tá an carr, nó an veain ins an cás seo, ag cúlú suas an cnoc ar a chonlán féin gan aon chuidiú. Ar an taobh eile den sliabh, tháinig mé ar sheaneaglais nach bhfaca mé le blianta, agus tá neamart á dhéanamh air go fóill. ar an drochuair. Ar thaobh an bhealaigh mhóir, idir Caisleán Nua agus Kilkeel, tá an méid atá fágtha de shean eaglais a tógadh le linn aimsir Phádraig. Ach tá rud inteacht iontach truacánta faoin sean eaglais seo, nó tá reilig ann fosta, ach ní shílfeá é a bheith ag amharc air. Deirtear liom go bhfuil go leor daoine curtha anseo, daoine a fuair bás le linn an Ghorta Mhóir agus daoine a tháinig i dtír agus a báitheadh ins an fhairrge. agus is mór an truaí nach bhfuil éinne ag tabhairt aire daofa. Ach ar a laghad, tá tom síóga thall ansin ag coinneáil súil ar na daoine atá curtha anseo i rith an ama.
Píosa suas an bóthar ón sean reilig, tá droichead beag a bhfuil ainm drámatúil air agus tá cúpla scéal faoin dóigh a bhfuair sé an t-ainm. Ach cé acu atá fíor? Bhíonn an dá scéal ann i gcónaí, an fhírinne agus an bhréag, ach ins an chás seo b'fhéidir go bhfuil fírinne ag dul leis an dá scéal. Tharla an chéad cheann anseo sa bhliain 1642, sílim gur mí Eanáir a bhí ann, agus sé rud a bhain leis an Éirí Amach ag an am sin, bhí an taoiseach áitiúil anseo, Mag Aonghusa, bhí roinnt cimí aige, cimí Breatanacha aige anseo, Sasanacha aige, agus bhí sé ag iarraidh, iad a mhalartú choinne cimí eile a bhí acu thíos in Iúr Cinn Trá agus nuair a bhí sé ag iompar na cimí a bhí aige thíos i dtreo an Caisleán Glas, ag teacht tríd an cheantar seo, Bealach na hAoirí, áit a bhfuil an cosán iontach de cúng idir an fharraige agus na sléibhte, fuair sé an scéal gur maraíodh na hÉireannaigh, na hÓglaigh eile a bhí i seilbh na Sasanaigh ag an am, agus ar an toirt sin. Mharaigh siadsan na cimí a bhí acu. B'fhéidir an méid is lú a chloisfidh tú ná gur maraíodh deichniúr ar an lá sin ag an droichead seo agus an darna cuid den scéal b'fhéidir go gcluinfidh tú go raibh b'fhéidir suas le caoga maraithe thart fan cheantar seo.
Agus goidé an scéal eile mar sin? Deirtear go raibh dhá lad ag teacht ó an cheantar céarna aríst, an Caisleán Glas, ar ais go dtí an Caisleán Nua anseo. Agus ar tarraingt ar an droichead seo, droichead a bhí i bhfad níos cúinge ag an am, go díreach, go raibh b'fhéidir braon ólta ag an bheirt acu agus ar an ábhar nach raibh mórán spáis ar an droichead agus é chomh cúng sin, bhí siad ag rásaíocht lena chéile le feiceáil cé a bhainfeadh an droichead amach i dtús báire. Ach nuair a tháinig siad thart an choirnéal anseo, go díreach, ag tarraingt ar an droichead, is dóiche nár thuig siad, nár, nár léigh siad an bhóthar mar is ceart agus d'imigh. an chéad duine ón droichead ar an chapall agus thit sé síos agus maraíodh é ar na clocha thíos fúinn anseo agus ar an drochuair lean an darna capall an chéad chapall agus thit seisean síos chomh maith agus deir siad gur rith an t-uisce anseo ar Shruthán Phádraig, an sruthán ar a bhfuil muid anois, gur rith sé dearg le fuil. Cé acu scéal a chreideann tusa? Bhuel, creidim an dhá scéal, sin an rud a bhí ar fud an cheantair seo.
Scéal eile a bhfuil cúpla leagan air agus nach bhfuil mórán eolais faoi ná scéal ainm an Stuif Dhuibh atá préamhaithe sa chondae seo. Is as an ceantar seo a tháinig an clann a ba clúití i gCondae an Dúin, Clann Mhic Aongusa, as an taobh seo tíre, ceantar darbh ainm Uíbh Eathach. Agus is uaidh seo fosta a tháinig an clann mór clúiteach i mBaile Cliath, na Guinnesses. ar leo an grúdlann agus bhí siad iontach bródúil as an ceangal sin leis na taoisigh móra i gCondae an Dúin. Viscount Guinness of Iveagh an teideal oifigiúil a bhí ar Richard Guinness, athair Arthur. Bhuel, bhí Patrick Guinness ag iarraidh níos mó a fháil amach faoin ceangal seo agus d'iarr sé ar Choláiste na Tríonóide scrúdú a dhéanamh idir na Guinnesses i mBaile Átha Cliath agus na Guinnesses anseo in Uíbh Eachach.

Maireann na sean-ainmneacha Gaeilge sa contae go fóill, ach ní mhaireann an Ghaeilge mórán mar theanga phobail.
D'imigh sí gasta go leor sa deireadh. Roimh aimsir na Gorta Móire, céad go leith bliain ó shin, bhí go leor Gaeilge, is léir go raibh go leor Gaeilge i ndeisceart Chontae an Dúin. Agus dúirt scríbhneoir amháin go dtiocfadh leat líne a tharraingt dhá chéad bliain ó shin, trasna ó Scarbhach go Port a' Ferry agus go bhfaigheá go leor Gaeilge ar an taobh thuas den líne sin. Thosaigh sí ag cúlú de réir a chéile agus chúlaigh sí isteach sa deireadh ar an cheantar thart ar Cluain Dámh. agus daichead bliain ina dhiaidh sin, ins na 1890idí, gheofá go leor Gaeilge thart ar Chluain Dámh go fóill, chluinfeá go leor Gaeilge á labhairt ach ní raibh sí á labhairt ag achan duine níos mó agus nuair a fuair na, an ghlúin sin bás tháinig deireadh léithe ach go ceann fada go leor ina dhiaidh sin gheofá seandaoine a raibh corrfhocal nó corr-abairt den teanga le cluinstean uathu gidh nach raibh sí, nach raibh labhairt na teanga acu níos mó. Mar shampla. agus tá mise caint anois ar 1945, bhí seanbhean darbh ainm Ann Savage a bhí 95 bliain d'aois agus bhí sí bhí sí ábalta an chroch chéasta a ghearradh uirthi féin i nGaeilge Comhartha na Croise. Bhí sí dúirt sí go go nuair a bhí sise í féin óg go go n-abairtí an paidrín i nGaeilge ins an teach. agus dúirt sí nuair a bheadh na daoine óga ag iarraidh dul amach ag airneáil san oíche go mbeadh cúpla focal ag an tseanphéire eatarthu féin i nGaeilge sula ligfeadh siad a gceann leo. Bhí fear ansin ag Fitzpatrick a bhí 95 fosta agus bhí aithne aigesan ar sheanphéire a raibh Gaeilge acu nuair a bhí seisean ina ghasúr, Stephen Gribben agus a bhean in Ballygorian. Agus nuair a bhí sé ina ghasúr lá bhuail sé isteach sa teach acu ach cad é a bhí ach bhí siad ag caint i nGaeilge eatarthu féin agus ghlac seisean scanradh go raibh siad ag brath é a mharú agus theith sé ar shiúl. Amach as an teach. Níor fhan sé le feiceáil cad é a bhí i gceist acu.
Shílfeá go mbeadh corrscéal mar seo le fáil sna sean-amhráin Gaeilge, ach is beag ceann a d'aimsigh mé. Go deimhin, ní thiocfadh liom féin teacht ar amhrán atá i nGaeilge agus dúchasach do Chontae an Dúin, ach tá ceann ar eolas agatsa?
Tá. An teideal atá air ná An Cailín as Contae Lughaidh agus tá teideal eile air ná Bóthar an Mhaighre. agus deir siad gur fear as an chuid seo tíre é an paráiste an leannán seo i gContae an Dúin a scríobh an t-amhrán seo. An scéal atá ann ná gur casadh beirt ar a chéile i mBearnas Uladh, sin an Moyry Pass, sin i gContae Ard Mhacha, agus eh. D'iarr an Gréasaí as Contae an Dúin ar an chailín seo as Contae Lú é a phósadh. Ach dhiúltaigh sí dó agus ní amháin sin gur dhiúltaigh sí dó ná gur chuir sí masla ar an chontae agus go ndúirt sí ná raibh i gContae an Dúin a dhath ar bith ach amháin go raibh an t-arán daor ann agus ní raibh sí cleachta leis sin so ní raibh sí sásta é a phósadh. So, ina éadan sin. Chuir seisean masla ar Chontae Lú agus dúirt seisean chuir sé cailleach uirthi agus dúirt sé ná raibh i gContae Lú ach na crústaí aráin. Bhí mé lá beag aerach ag gabháil Bhóthar an Mhaighre.

Is iomaí uair a ba mhaith liomsa a bheith beo sa ceantar seo b'fhéidir dhá ghlúin ó shin. Le tuiscint cheart a fháil ar an phobal a mhair anseo agus an cineál saoil a bhí acu. Na seanchainteoirí Gaeilge mar shampla. D'imigh an Ghaeilge as Contae an Dúin níos gaiste ná mar a d'imigh sí as áiteacha eile, agus mar sin d'imigh na scéaltaí agus an t-eolas leis an teangaidh. Ach tá muid buíoch do leithéidí Ciarán, a chaith tréimhse fada ag dul fríd Contae an Dúin ag bailiú an méid eolais agus a thiocfadh leis agus ag cur na scéaltaí le chéile. Agus déarfainn nach bhfuil ansin ach cuid den scéal. Tá níos mó scéaltaí le haimsiú amuigh ansin ach gabháil agus iad a chuardach. Agus is sa tóir ar scéaltaí eile a bheas mé sa chéad chlár eile ar Taisce na Tuaithe. Agus mé ag déanamh scrúdaithe ar an ceangal idir Contae Aontroma agus na Gaeil in Albain, an tseanríocht ar a dtugtar Dál Riada.
Beidh tuilleadh seanchais agus ceol ar an mbealach anocht sa tsraith nua Anam an Amhráin le feiceáil ag a deich a chlog agus beidh ceol le John Beag Ó Flatharta le cloisteáil ar chlár na hoíche anocht. Le chuile eagraíocht spóirt sa tír seo sa tóir ar Pháirc a' Chrócaigh déantar dianscrúdú poiblí ar an CLG théis na bhfógraí gearra seo. Níos deireanaí ansin beidh na babhtaí ceannais ar an Jig Gig le feiceáil ag leathuair tar éis a hocht. Meas tú cé a ghnóthós agus ag leathuair tar éis a naoi, clár fáisnéise faoi thriúr iascairí as Ciarraí a báthadh go tubaisteach i mí Dheireadh Fómhair 1959, Cogar, caillte i nGarraí an Iascaire.